ọranaeze ndị igbo ji ọranaeze ndị ihe igbo na-amasị na ndị anyị ji eme ọnụ ee ọ ka wụ na ọkịja ka anyị batara ugbu a onye anyị kwudoro bụ aka ji ọfọ ogwugwu akpụ ee nya bụ ogwugwu akpụ ụnụ na-anụ na kpamkpamkpa ee ọ aka ji ọfọ ya ka anyị na ya nọ ugbu a ọ ga-akọwapụtara ụnụ ife e ji akpọ nya bụ alụsị ogwugwu akpụ ọkịja na ife ọ na-alụgasị na ka o si egozi ndị mmadụ ee anyị nụkwa na ya bụ alụsị na-enye ndị mmadụ ego ka ọ dị ukwuu ee mana ọ ya-akazi mma na o si na ọnụ ya wee kọwapụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-edochaghị anya daalụ ka ị na-esonyere anyị ọhaneze na-ege ntị ọ bụ nwanne anyị abatagwa ọzọ na ọkịja ee n'eziokwu na ọsadebe sị na ya je kaduna na mmadụ ka ya ji maka ya wee jee ee anyị nọ na ọkịja ugbu a onye anyị ji maka ya wee nọ n'Ọkịja a bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Akụnarata Ugo ee ya bụ ya bụ amadị bụ aka ji ọfọ mana ka ọ ghara isi m n'ọnụ wee pụta na nne fada na-ata amụsụ anyị luzie ọ kọwara ụnụ ife ọ na-eme na ife ọ na-alụ ee ụnụ nee anya ebe ọ ga-afụ na ihe omenala Igbo ka anyị na-agwabu ụnụ kwa mgbe kwa mgbe ka anyị na-akọwapụtara ụnụ na ya bụ nwa amadị ya-akọwapụtazi ọtụtụ ihe ndị omimi dị n'ihe gbasara omenala Igbo ee ụnụ nee anya ụnụ ga-afụ na ihe anyị na-eme ebe a abụrọ ihe ụmụazị na anyị gbaa gburugburu ị ga-afụ ndị ichie ama mmụọ ndị o si n'aka fa were ha mana ya nwa ya-akọwazi ndị a niile n'ofu n'ofu ee na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agbagwoju gị anya ị nwere ike ịjụ ya nna anyị ukwu kee ka i mee adị m mma nwanne mmadụ mgbede ọma thank you ee ọmalịcha nwoke afọnụ gị a ọ dịzikwa ka nke bin laden kee ka i mee sa anyị dị mma nwanne mmadụ ee ọ chigozie iwuchukwu ndị na-afụ maka ọpụpụ na mbata omenala igbo mana ọ kazi mma na omenala Igbo na-abata abata ee eh, ọ dị ka i so na ndị na-akwado nya bụ ife ka anyị fụrụ ọtụtụ ihe na be gị a wezi ka anyị gwatụ mba ụwa kọwara mba ụwa afa gị na ife ị na-alụ ee eh, ọra na eze ndị Igbo ekenena m ụnụ anyị kwuru na mbụ sị na omenala Igbo amaka n'eziokwu n'eziokwu omenala Igbo mara mma onye ụnụ na ya nọ taa ka a na-akpọ High Chief Akụnalata Ugo Ugommiri one of Ezike aka ji ọfọ ogwugwu akpụ Ọkịja
daalụ rinne thank you ọ dị ka ị gbago ahọ na dibịa Ee, abụgo m ọtụtụ arọ na dibịa m na-eme maka na a sị na okwu a kpọrọ akpọ adịghị eme ifere Okay, sir. daalụ rinne ee eri i ji mebe dibịa ee eh, o nwe ụfọdụ na-afụta ndị dibịa as ndị ọjọọ dịka ndị ọjọọ kedu ihe i lo ee eh, nwanne mmadụ ife i kwu bụ ife dị mma because na ụfọdụ na-afụta ndị mmadụ ụfọdụ dibịa as ndị na-eme ife ọjọọ mana achọrọ m ka m kọwaa n'ụbọchị taa maka na ife dị n'Olu dị n'Igbo because na a sị na imirikiti ka a kpọ mana one ma one ka a ghọtara dibịa abụrọ ife ọjọọ kama na o dependịrị n'etu onye si eme mana ife m na-anụ n'ọnụ nna m nna afa a sị na mmekamme na anya ọha ga-eme gịnị na anya ọha ga-afụ ya nke onye na-eme n'ụwa bụ nke ọjọọ ya na chi ya ma nke onye na-emekwanụ bụ nke ọma Chukwu nwere agamnihu gbasatara onye a because ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ọ ga-eji ọfọ ma jide ogu ngwa anyị kenere gị ee nwoke ọma ee ọzọ dị ka ibe ya bụ kedu ihe bụ dibịa a na-ekwu okwu ya kedu ndị bụ dibịa
Ah, ife bụ dibịa dibịa dị n'ọtụtụ ife dị iche iche onye na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ndị mmadụ ọrịa bụ dibịa onye na-ere ọgwụ oyibo bụ dibịa ndị a na-emekwa ụka ekpere na-akụjọzi anyị nwa bụ ndị ha fụlụ na anyị bụ ndị omenala bụkwa dibịa because isi nchịkọta ha niile bụ dibịa mana a bịa sụbazie n'oyibo a bịa kewaba dibịa ka ife niile ahụ ya gazikwa ya Ee, anyị kenere gị ee ị sị na dibịa dị ọtụtụ Ee, ụzọ ole ka dibịa dị Eh, different dibịa e nwe na mbụ akọwala m gị sị gị na onye onye na-agba afa Afa. bụ dibịa Okay. onye na-achụ aja bụ dibịa onye na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ndị mmadụ ọya bụ dibịa Okay, so, eh, Onye kedu ihe na-ele ọgwụ jikọzi oyibo. ya bụ dibịa ndị dibịa na na omenala Igbo
Ah, ife jikọrọ dibịa na omenala Igbo ebuka because onye na-eme dibịa bụ onye omenala onye na-efe mmụọ bụ onye omenala ife niile a bụ omenala Ọ bụ.
ngwa daalụ ee anyị kenere gị ee o nwere ife na-agbagwoju ụmụnne anyị anya ọkachasị ndị a nọ n'ụzọ ije ee maka ọ bụrụ na ha nọ nso ha kpọọ gị n'akara ekwentị ma jụọ gị ma ha nọ n'ụzọ ije ndị a na-anọta ofu ụbọchị n'arọ ee kedu ihe a na-akpọdụ agwụ kedu ihe bụ ife ahụ ife a na-akpọ agwụ agwụ bụ ọnatarachi ife mara mmadụ ama ka a na-akpọ agwụ maka na ife ahụ bụ agwụ dị n'iche n'iche agwụ nwere nke bụ agwụ ọfịa nwee nke bụ agwụ ụlọ o ji bụ na akpọmoku ya bụ agwụ Kesa- ị sị na akpọmoku kedu ihe Akpọmoku. kedu ihe ihe ahụ bụ agwụ ahụ kedu ihe kpọrọ oku ahụ kedu ihe a kpọrọ
Ee, ife kpọrọ oku bụ agwụ bụ na o nwere onye chi ya kpọrọ sị ya na ị ga-adị eme gịnị na ị ga-adị agwọ ndị mmadụ ọya ife a bụ agwụ o nwee onye chi ya kpọrọ na ị ga-adị achụ aja ife a bụ agwụ because na ị bịa na baịbụl nke ụfọdụ na-agụ n'ụbọchị taa e nwee ike chineke nna nke kere mụ na gị n'ụbọchị taa nyere onye a na-akpọ Elijah Elijah ike ahụ o nyere ya sị ya je buba amụma ife niile a bụkwa ofu agwụ o nyekwa onye a na-akpọ Elisha nke na-afụ maka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ịdị agwọ ọya na-aga ife a bụ agwụ
ok ee anyị kene gị na ọsịsa ị nyere mana o jubeghị m afọ ee ọzọ dịka ibe ya bụ ọ mmadụ ncha nọ na ụwa nwere agwụ Ee, nwanne mmadụ mmadụ niile abụrọ ndị agwụ mmadụ niile abụrọ ndị agwụ maka na onyinye chukwu nyere ugo abụrọ ya ka o nyere egbe ok agwụ bụ ọnatarachi and agwụ na-aga n'eriri n'eriri ok ee ị na-akọwa na mmadụ ncha nwere agwụ mana agwụ bụ ọnatarachi o nwe ndị chi fa enyeghọ ihe
chukwu nyere onye ọbụla ife Ok. o nwere onye o nyere akara na ị ga-eje bụrụ onye business na-azụta afịa ọ na-eme ya ọ na-agali ya nwee onye chukwu nyere because ife m ji kwuo etu a sị na ọ bụghị mmadụ niile bụ ndị agwụ mana e nyochaa ya onye ọbụla bụ agwụ eh, anyị kenere gị akụ na-arata ugo ee eh, ọ mmadụ ncha nwere agwụ bụ dibịa ah, mma sị na ọ bụghị mmadụ niile nwere agwụ bụ dibịa reason m ji kwuo etu a bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere agwụ bụ dibịa bụ na ntu anyị nọ kịta na ụnụ n'anya na mgbe gboo gboo a na-afụta dibịa asị ndị na-elu unyi a na-afụta onye na-eme omenala bụ dibịa asị ndị na-eme ife ọjọọ mana ụnụ n'anya kịta ụnụ na-afụ ife dị iche iche na dibịa dibịa na-eme ngịnị dibịa na-ahụ ahụ because ọkụ unyi dibịa na-elu mgbe gboo gboo ka e ji asị na dibịa bụ ihe ilu unyi pa agwụ mana ụbọchị nke ụnụ pụrụ anyị nọ kịta dibịa na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche Ee, anyị kenere gị ee ọzọ dịka ibe ya bụ ee kedu ka e si ama onye agwụ na-enye nsogbu ụfọdụ abịa sị na ọ na-emesasịrị ha ihe ụfọdụ abịa sị na agwụ mere fa ha bụrụ amadi mana ụfọdụ ọ na-emesasịrị ha ihe kedu ka o ji dị onye ahụ Mm, agwụ ị sị na-agasasị ife e nwere onye agwụ ga-ama and tụrụ n'ịgba afa and tụrụ n'ife a na-afụ n'ụwa onye a kwesịrị ịma na agwụ malị ya mana ụfọdụ na-eji ifere bụ ndị agwụ masị ụfọdụ na-eji ifere sị na ha agaghị eme agwụ due to otu e si akọ ndị agwụ ọnụ na ndị agwụ na-eme nke a ndị agwụ na-eme nke ọzọ o jiri ifere sị na ya agaghị eme agwụ eruzi ifere ahụ o ji sị na ya agaghị eme agwụ ma agwụ bụ ọnatarachi ya ọ gazie na-eme ngịnị na mkpụrụ sị ka ya je na-eme ife ọzọ ebe ọbụla o tiri aka ọ ghasasịara ya ife nke ọbụla o tiri aka ọ na-aghasasịrị ya and ọ bụrụ na onye ahụ achọpụta ife dị na ya ọ ga-emegide ya jee dukpuo ya n'ini ọ sọ agwụ na-agasasịrị mmadụ ihe agwụ na-aghasasịrị mmadụ ife ụmụnnadị na-aghasasịkwara mmadụ ife daalụ ee o nwere nke a na-akpọkwa asị na iyi ụwa nke ahụ ọ dị iyi ụwa dị kedu ka o si eme kedu ka o si bịakwa ee iyi ụwa bụ ife m na-akọwa taa akọrọ na eze ndị na-ege m ntị ajụjụ a ị jụrụ amaka maka na many people na-eme mistake mana a sị na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu e nwe ndị na-akpọ ịbọ iyi ụwa mana asụsụ anyị bụ iyi ụwa iyi ụwa bụ nkwa mmadụ kwere mgbe ọ nọ n'afọ nne ya mgbe ọ nọ n'ikuku maka na onye nọ n'afọ nne ya ka nọ n'ikuku mana ọ bụ na ọ bịa ụwa ọ ghọrọ mmadụ a mụpụtaha ya ọ ghọrọ mmadụ nkwa bụ ife ụfọdụ kwere na nkwa e nwee pụtara n'ụwa sị na ya bịara ka ya meghi ndị a ife anya mmiri family ya sị ka ya meghi ihe anya mmiri ya na-ekunite bụrụ mmadụ and ọ ga-enwe love many people alọvụọ ya mgbe a ga-abụ na ọ bụrụ mmadụ nwantịntị oge ọ gbabiri bụrụ onye nwụrụ anwụ nwee onye ji nke ya kwara iyi sị na ya dị ndụ ruo mgbe ya ga-anụ nwaanyị ya ga-ahapụ ụwa naba nwee onye kwajenu na ya mụọ nwa nwee onye ji nwa nwoke kwara nwee onye ji nwa nwaanyị kwara dịka ya na-amụ nwa nwa ya na-abịa ụwa na ya ga-ahapụrụ ya ụlọ ya si azụ ụlọ naba fa niile bụ iyi ụwa nwee ndị kwuru na ha ga-arụsi ụlọ ma ha ga-akwaba n'ụlọ ahụ o ji bụ onye a rụsie ụlọ ọ na-eme ka ọ na-akwaba n'ụlọ ya ka a na-arụsi ụlọ ya ọ bụrụ ozu nwụrụ anwụ o nweghị accident a sị na ife ọzọ mere ya na nwoke na mana ọ dị ka o nwe ihe na-eme ụdị ndị a ka ee ife a na-emefe a ka nkụ anyị na-esi tụrụ ife a na-agba ife a na-akpọ ịgba afa
ok ị na-agbakwu afa ana m agba afa nke ụwa niile ma afa a m na-agba ana m agwa onye ọbụla agwakwala m ife ị bịa be m mara ife ahụ i ji maka ya bịa ngị bulu ya n'obi gị ma gwa m na ị bịara ka ị jụọ ese ndụ ọ na-atụrụ afa ka e ga-esi wee gbapụta wee mara ka e ga-esi wee break iyi ụwa ahụ onye ahụ kwara ya na chi ya dị na mma ife ọbụla ọ na-eme akwam iyi ahụ ọ kwara a chụsịa aja ahụ ife niile agafere agbaghara ya Ok, ọ nọdụzie n'ụwa ma nwụzi dozie n'ụwa bụrụ onye ga-anwụ anwụ ok ụfọdụ ndị ọ na-akpasara ya ọ ma akpasaziri ha ihe ụfọdụ ndị ọ na-aghasara ya ọ ma aghasaziri ha ihe ndị nke ọ na-eme amụghị nwa ọ kwụsị ime ha So, ha ma- mụọ mana nwa. onye rụrụ agwụ kịta ọ dị ka onye rụrụ agwụ iyi ụwa ka na- ka nwere ikikere nye ya nsogbu yes onye rụrụ agwụ iyi ụwa na-enye ya nsogbu kedu nke kazi ike na iyi ụwa na agwụ Ee, ihe ka ike n'iyi ụwa na agwụ iyi ụwa buru ibu because na ife ị fụ dị n'ụbọchị taa mekanik ekwerozi mara ndị bụ ndị ala e nwere onye iyi ụwa ga-adị enye nsogbu o je ebe dibịa gbarịa afa sị ya na agwụ na-enye ya nsogbu ma agwụ adịghị enye ya nsogbu so ọ bụrụ ife dị n'ụwa and iyi ụwa a e na-ekwu so na aja mmiri a na-achụ achụ aja mmiri dibịa bụ dibịa ga-ama na aja mmiri dị 5 etu aka ya si dị ise hmm. ka aja mmiri dị and fa niile nwekwechara ife ọ na-eme kpatara na ụfọdụ at times i je ebe dibịa wụọ afa dibịa ga-asị gị na ị ga-achụ aja mmiri na a ga-achụrụ gị aja ndị mmiri mana dibịa enweghị ike ịkpọrọ gị afa the particular aja ị ga-achụ maka na etu anyị nọ n'ụbọchị taa ọ bụrụ na i jide m ụgwọ were ya je enye onye ọzọ ị kwụba m ụgwọ oge a ka m ma mata na i ji ego ma na ị chọrọ inye m m ma ebido wobe iwo gbabaghị ya etu a ka o si adị mgbe a ga-eweje aja a ga-achụ enwere aja iyi ọma nwee aja iyi ụwa nwesịa aja dị iche iche a na-achụ na mmiri because dibịa aha akpọchi ife niile m kpọba ya kịta na ụfọdụ nọ na-amụrụ eziokwu ee ọzọ dịka ibe ya bụ ee enwe ị na-ekwu dibịa mmiri ọ dị iche na dibịa nke ị na-eme kịta ee dibịa dibịa mmiri m ma asị na dibịa mmiri dị iche because na onye ọbụla bụ nwa dibịa bụ nwa mmiri onye ọbụla bụ dibịa bụ nwa mmiri mana n'ụbọsị taa ife gbasatara mmiri a na-enwe ọfọ mmiri ọfọ mmiri ahụ mbọsị nwoke na-enwe ọfọ mmiri bụ ụbọsị o chiri otu ife a na-akpọ otu otu mmiri i chizuo otu mmiri i jee chụba aja mmiri ya bụ na ị na-eji ya na-arụrụ mmadụ ọrụ ọ na-eme gịnị ọ na-agazi n'usoro Ee, anyị kenere gị nne nwanne mmadụ ee erizi m ebe dibịa kedu ihe ya bụ ndị ọkịja cheta echeta gị Ee, m ma akọwara unu n'ehinne maka na onye njenje ka onye isi awọ mara ịpụta abụ m mmadụ ama anọgidere m obodo a right from ụmụazị nna m bụ dibịa nna mụtara nne my father bụ dibịa nna mụtara nne nna nna ya bụ dibịa abịa na nne nke mụ lineage ndị nke a bụ dibịa lineage nke si ebe nna m na nwadịana bụ dibịa generation ya a bata na nne nke mụ nne nke mụ mụ nne m bụ nwa ọkpụ ọkịja ụbahụmonum ọkịja abịa na ụbahụmonum ọkịja nne m bụ nwa okereke ugwu mmadụ ụfọdụ ma asị okereke agwụ ebuo agwụ ebuo dịrị ọtụtụ mmadụ dibịa n'ana ọkịja ị chọba dibịa na-ewu ewu akpọba dibịa agwụ ebuo ọ ya bụ nna nne m agwụ ebuo bụ nwa odogwu odogwu bụ nwa ụlọ asịka so ife niile a mechara dibịa ị fụ ka lineage a si aga wee jee rute na nna nke mụ a nna m megidere oge ọ na-ebu m aghara aghara ụwa niile ma oge m na-eme ife aghara ọ na-akpasasị m anya emere m ife ike n'obodo a abụ m mmadụ agbakwuru egbe m mepe isi m a ụnụ ga-afụ ebe a na-eme riot a gba m egbe ọ mere m ife ike dị iche iche before nna akpọọ m kpọsịa ụmụnne m kpọsịa dibịa awụba afa o wee sị na onye a na onye nọrọ ya ụwa maka onye nọrọ m ụwa abụ m ịbịa abụ m nwa asaa high chief asaa late asaa bụ nwa obichukwu obichukwu bụ nwa ụbadịha ụbadịha bụ nwa nwakaudo nwakaudo bụ nwa esikamanya esikamanya bụ nwa ahagwomba ọkwa ị fụ ka o si aga anyị na-agụ ya etu a na-agasị so ọ bụrụ ka ụwa si dị ife niile a bụ lineage mana eyisi afa gbaba afa ọ bụrụ na onye nọrọ m ụwa bụ oke dibịa and na enwe ka o si wee na o wee kwuo si na onye a ya bịara n'ụwa ga-abụ oke odogwu kama na ife ike emere ya ya na ya na m gịnị na ya nara n'ike kama na ife ike ama agbu e- ama egbu ya n'ụwa nke a ya na-abịa ọ bụrụ ka m si n'onye agba m egbe ọtụtụ egbe esikwa m ebe a hapụ obodo anyị bụ naijiria agba m many country abatakwu m south africa boys niile nọ south africa ma onye m bụ emekwu m ọfụma n'obodo south africa nata burukwu ike nata obodo a mana ife ahụ agbara agwụ isi nakpọcha m ife niile ahụ abụkwa m mmadụ si otu a ụfọdụ si nwe filling station nwecha filling station mana ọ nakpọ m ife niile overnight wee kwuo na m emeghị ya na enwere isi bụ isi bikos agwụ nna alụrụ m agwụ mana m gbaghara ya si na m ma eme ya na m chọgodi ka m je mee gịnị ka m je chọba ego mana ofu ụtụtụ ka ọ na-egosi m na ya bụ agwụ ụtụtụ a kedu ife o mee oge a mụrụ nwa m nwoke nke izizi mụọ nke abụọ o bidoro ofu ụtụtụ ọkụ jisie ya na nne ya jide fa eburu fa rush ụlọ ọgwụ enwe onye a na-akpọ dọkịta ezenwa late nwụrụ anwụ ọ n'ụlọ ọgwụ ya ka ebujere fa mana anọ m ebe ahụ mmụọ ahụ bịakwute mụ abịa dọdọ m aka na ntị wee sị m mmụọ bịakwute m ife a kpọrọ mụ si mụ na ya bụ na ya bụ mmụọ si n'ikwu nne m a na-akpọ akpụ okerete na ya bịakwute mụ si mụ nwa m na agwụ nsị nna mụ nne m bụ okereke ugwu mmadụ odogwu bụ agwụ ekwuo na enwere onye na-emezi agwụ m sị ya na mụ ga-anachiga adị na agwụ a na-agbachara m afa kwuo ka o si ga ma chọrọ emi anụ tiri onye ụwa m bụ oke odogwu ma gbaketafa azụ mgbana ya anasịbana m ife m nwee na ọ bụ na ngwugwu ụkwụ na a ga-ana m nka etu a ka mmụọ si kpọrọ m bai mechin kpọrọ m ejebe m obodo m amarọ jebe luo ebe m nwetara onwe m ọ bụ be dibịa m gbabakwa eh. afa awụsa afa na-asị m kedu ife dị etu ọ na-eme mana ebirulu m 250,000 deposit m je eweta mana ego ahụ ebirulu m ife m nwe na akpa m is only ka m gbagharịcha only 80,000 naira mana ego ahụ m ji ka m jikwu ya m wee wee kpọrọ m jebe ebe a gbasịrị afa ebe a na-agba afa ka a na-agbapụta m ife niile wee gwa m dọọ m aka na ntị gwa m na ngwugwu ụkwụ ma eruo n'ịkwa nwa ma eruo n'ịkwa nwunye na ngwugwu ụkwụ na ha ga-abụ ndị gara aga ewe m surrender wee sekpuru ana wee yọọ fa sị ha na ọ bụrụ na unu nwee ike imegburu m ya amata m na ike dị n'ime unu na aga m asurrender ewee gwa m aja m ga-eje je ịchụnụ anaruru m bikos onye m bịara be ya sị m na dibịa nke m karịrị nke ya ya agaghị achụrụ m aja m jee chụọ aja eje m jeje chụọ aja a apụtara m na Nkwọ Ọkịja were ego ahụ m ji gosị ife jeje chụọ aja m na-abata n'ụnọ ọgwụ a nwa nwa m bụ nwa nwunye m nke a dụrụ ntụtụ na arụ mana oge m na-abịa n'ụnọ ọgwụ o kuniri fa kuniri bụrụ ndị nwere onwe fa daalụ so rinne daalụ fali- ife ahụ dị ka majik daalụ ee daalụ rinne ee na nghọta nke mụ o doro anya na ee ya bụ ife esihụ n'aka gị wee bido ana eh, ife ọbụla i mete kịta anyị ma abụnwuzi na o nwere ndị nọ gị n'azụ ee eh, o nwere ife e ji wee mara eh, ndị Ọkịja na ịnanya anya na mba a na-akpọ Ọkịja afa ọjọọ na dibịa kedu ihe o ji doo na nwanne m
ọ dị mma ajụjụ ị jụrụ dị mma maka na a sị na ọ dị be ndị ya adịghị be ibe fa bụ ogiri nsị na mmee ife dị ya nụ bụ na enwe ife a na-akpọ ọ bụ na a na-eje skuul enwe ndị bụ skuul dropout n'ụwa enwe ndị jere finishi praịmarị wee banye sekọndịrị nwe ndị finishi sekọndịrị banye yunivasiti nwe ndị stọpụ na praịmarị nwe ndị finishi na sekọndịrị kwụsị ebe ahụ ife niile bụ skuul dropout ife niile dị ife bụ amụghị amụ ejebe mbịa dibịa ji atọ n'ụzọ ụfọdụ pụta na-afụ ife ọma na-emere dibịa na bikos na bifo bifo a na-agbara dibịa ọsọ mana kịta unu n'anya ọ na-afụ ka ụfọdụ si amakpu dibịa ụfọdụ ji maka ụlọ enu ụfọdụ ji maka ụlọ ala ụfọdụ ji maka moto adị ajụ onwe ha maọbụ ọnatara chi maọbụ oku akpọrọ akpọ na ọ ya bụzi onye kunie ụfọdụ amụrọ afịfịa dị n'ọfịa eji arụ ọrụ ife ụfọdụ ma bụ na a na-akụ ife na a na-eme dibịa a na-egbusi ewu na-egbusi ọkụkọ ọ ya bụ ife dị na ya ụfọdụ ejirizie ya debere ndị be anyị afa ọjọọ mana anyị na-abata n'ime ya anyị ka na-abata n'ime ya wee na-ekwu mgbe ọ bụ na omenana dị gị mma ma ọ bụ na enwe onye bịakwutere gị chọọ dibịa onye ahụ ị ma na ọ bụ dibịa bikos anyị niile nọ n'Ọkịja ma ndị bụ daalụ rinne eh, anyị kenere gị nwanne mmadụ ee eh, ọra na eze na-ege ntị ugbu a eh, unu ewekwana iwe na anyị na-eri na nwanne anyị nwoke na-agbasasị ka o si wee dịrị ya ife anyị jụrụ ya ka ọ na-asa anyị ka ndị ụfọdụ nwee ike nwee ife ha mụtara ee nwanne anyị nwoke akọpụtana mkpa ọ dị na ị ga-agba afa mala ife dị iche bụ agwụ ma ife dị iche bụ iyi ụwa ka ọ ghara na-abụ na iyi ụwa na-enye gị nsogbu dibịa ije na nke ịgba afa amara na o nwe ihe dị ka iyi ụwa ụfọdụ asị gị na a na-abọ ya abọ ụfọdụ asị gị na a na-egwu ya egwu ntụ dị ya ee ụmụ ife akwụnatara ugo kọwara ntị m akarọ nke gị ọzọ dịka ịbịa nwanne anyị nwoke ee ị kọpụtana ọtụtụ ihe gbasara ee dibịa na agwụ nsị na iyi ụwa ee m wee na-ajụ gị ụmụ mmụọ ole ka ọ dị ka ọ nọ n'ime mmiri
ee mmụọ nọ n'ime mmiri riri nne mana m ma-asị na etu mmụọ nọ n'ime mmiri dị ka nke nọ n'enu ana si dị rizin m eji kwuo okwu a ntu a bụ na ọ Adam na Eve mebere nwoke na nwaanyị nọ n'ụwa mmụọ nọ n'ime mmiri bụ enwere oke ma nwee nwunye na ọfa mụsasịrị wee nwee ada na ososi ada daalụ nne anyị fụrụ ọtụtụ ihe dị iche iche na be gị Okwu eh, mmụọ akpụgasịrị ihe akpụgasịrị akpụ ewe na-ajụ gị eh, ndị nke a o nwe nkọwa ị nwere inye gbasara eh, ndị ihe- ụfọdụ ihe akpụsịrị akpụ ma ndị isi akpụsịrị akpụ ọ kedu ọ nna nna gị fa ka ọ ndị otu gị Ee, ndị a kpụsịrị ife a Okay. n'ife unu fụsi ya unu ga-ama na ọ ndị nze na oshi ikpe ife a ndị a na ebe a kịta arụsị nwere ikpo nzu ofuke nọ n'azụ so na shi ụwa m nke nọ na ngwụcha so nwe n'oche agada ndị gboo na-akpọ oche agada ji ọdụ n'aka ndị ọzọ bụ ndị m ji echeta ndị ikwu nne m na ndị ikwu nna m ndị mesịrị omenala dị iche iche gasịrị aga Right, eh, anyị kene gị kedu ife e ji wee marụ eh, alụsị Ọkịja

ogwugwu akpụ bụ ife ndị nna nna maka na ogwugwu akpụ nụ na-afọ amakwuru onye na-efe ya nụ na ọ marakwu na ị na-efe ya ọ mara onye na-efe ya nụ ife m ji sị gị na ọ mara onye na-efe ya nụ bụ na a sị onye mụrụ nsọ aka ya sọrọ ya maka ihi na onye ma iwu adịghị ada iwu maka na ntaramahụhụ na-adịrị onye macha iwu wee daa iwu karịa onye amaghị ogwugwu akpụ adịghị egbu onye aka ya dị ọcha ọ bụrụ na ị bịa na-anara mmadụ ana ya n'ike ya because of na ị ka ya nụ onye ahụ weta okwu gị na mmụọ anyị ga-ejeje savụọ gị akwụkwọ before before anyị adịghị eme ya because na anyị ma na mmụọ anyị na-efe bụ God of justice before before bụ a bịa sị na onye a zuru gị oyi na onye a na-anara gị ana anyị asị gị gokọta ife dị etu a ka anyị jee mee ngịnị ka anyị jee kosara mmụọ mmụọ ruzie ebe ahụ ọ jọjịchaa ọ bụ na ọ gị na-emegide onye ahụ ma na-achọ ka e were mmụọ tretia ya mmụọ ga-anachighata azụ jekwube ya ụfọdụ ji anọcha na-asị na ọ na-egbu onye aka ya dị ọcha Okay. ọ dịghị etu a ụfọdụ n'ụbọchị taa because a sị ọ bụrụ na ị ma na ị ga-akpọ polisi jebe arrest a ka na-eje eje ịkpọ polisi hapụ polisi ka o jere gị arrest ụfọdụ na-eme gịnị na-abịa na mmụọ rịpọtụọ mmadụ na o ji ụgwọ onye ahụ eme gịnị ejekwasị n'azụ jee gwụbụrụ onye ahụ ọgwụ ka o wee bụrụ mmụọ gburu onye ahụ ji ụgwọ mmụọ na-anachigha ahapụcha onye ahụ ọ tụrụ na mmụọ jee gbuchaa onye a because mmụọ mmụọ nke a na-efe na-asọ ọgwụ ọ na-asọ mmegide ma ọ bụ na ị tụrụ mmadụ n'arụsị echiri na ị hapụzie mmụọ ị tụrụ mmadụ jekwube onye ahụ ụtọ gị na ya na-erikọ na-aṅụkọ ọ ya bụ na mmụọ na-egbu igu gara ego mana ị kwụba aka gị ọtọ na ihe a bụ ana gị ị na-ekwudo na ihe a bụ ana gị anyị ejeje savụọ akwụkwọ bụ onye a anyị kpọrọ onye a kpọọ onye a ka ha ghere enweghị okwu na ụka ma ọ bụ na fa afọ ekwere abịa onye a gbara akwụkwọ ekweghị abịa anyị ejezipụ mmụọ ntụ anyị si asị mmụọ mgbaji eje ụdị ya arụsị a na-apụta ọ pụta o gbuo ya ma onye ọbụla o gburu nwere ife si ya nụ maka na ọ na-ebu ụzọ ọ bata n'obodo ya na mmụọ nwe obodo ahụ ekpechi ikpe fa kpechi ikpe ama onye ahụ ikpe ụbọchị ahụ a mara onye ahụ ikpe ka a na-egbu onye ahụ maka mmụọ nwe obodo ahụ ga-esokwa wee jije gbuo onye ahụ Okay. ka o si dị ọ bụrụ ife dị na ya alright eh, anyị kene gị nne nwanne mmadụ ee eh, akụ na-arata ugo ee eh, daalụ rinne anyị kene gị ee a ma na nke i chiri echi bụ akụ na-arata ugo alright daalụ ee kedu ụzọ i sikwanụ ji ife nyere dibịa na-eme nyere ndị ọkịja ụmụazị ndị ụkwụ nara ezinụlọ fa azụ ma ndị na-eto eto aka
ah, ị ma na mmadụ adịghị ekwucha ka ọ ra maka na mmadụ adịghị eji aka ya eto onwe ọ bụ ọra na eze ndị nke nọ n'obodo ọkịja ma ndị nke nọ na mba dị iche iche afa m bụ High Chief akụ na-arata ugo mmiri efu ezike mana ụfọdụ ndị na-akpọkarị m ọzọ igbo ndụ omepụlụ onye ọ na-afịa arụ maka na anyị ma na ife a ị fụrụ anyị na-eme a sị na secret of success bụ gịnị give anyị na-enyere ụfọdụ ndị mmadụ aka ndị ife na-esiri ike anyị na-enyere ha aka ndị ụwa na-atụ n'ọnụ anyị na-enyere ha aka ụmụazị ndị anyị fụkwa na ezinụlọ fa na aka elu afọ ịzụ ha azụ anyị na-enye aka tikwe ha na school ha na-aga agụ akwụkwọ maka ihi na onwe onye ma isi ga-abụ eze echi alright daalụ rinne anyị kene gị nwanne mmadụ akụ na-arata ugo ee kedu ọfọ ị na-agọziri ụmụazị ọkịja niile ndị nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ na ee, ụ- ụlọ nso gbasara ọnwa ee, ekeresimesi kechere anyị n'iru Kele- dịka ha ga-abata n'akwụkwọ kedu ọfọ ị na-agọrọ fa Ee, ọfọ m na-agọrọ ụmụazị ọkịja ụmụazị igbo niile ka m na-agọrọ ọfọ a ana m agọrọ ụmụnne m na-agọrọ ndị niile maka na igbo niile eme gịnị igbo niile bụ ofu ọfọ m na-agọrọ ha bụ na ụmụazị be anyị ndị nke nọ abroad na ndị nke nọ n'ụlọ a sị na ọ kpọbara afịa ga-ele ọ pụrụ n'ụtụtụ ga-achụta ego anyị kwuo sị na ọnwụ na mfu bụlụ oke na oge eruo anyị aka na-ekwukwe sị na ụbịam bụlụ oke onye ji nke anyị ya jide sị ekenyena anyị mana ụba bụrụ oke ego akụ bụrụ oke ọ bụrụ ekpenta ya tụọ onye ihu tụkwa onye azụ ekpere a ka m na-ekpe wee sị na ebumnobi anyị niile ndị nke rapụrụ n'ụlọ be anyị wee jebe obodo dị iche iche maka na anyị ma na onye nọ n'ụlọ nọdụlụ onye pụlụ apụ onye pụlụ apụ gbara onye nọ n'ụlọ a sị m na ngwa unu ji eko amaha akọ na ya ụnụ wee na-asị na ụzọ ọbụla nke unu si eli ya abụha ụzọ nke ọjọọ na chukwu nke okike abiama ga-eji gozikocha unu n'ofu n'ofu wee na-asị nga ọbụla ụnụ nọ na ụnụ ga-akpụ iru nke ndụ unu agaghị akpụ iru ọnwụ wee na-ekwu nga ọbụla onye nọ ebumnobi unu ji anata nwannadi nke na-asị ọ bụ onye a ga-abụ eze anyị sị na nwannadi ahụ ga-anọkwa n'ụla unu anatakọcha n'ofu n'ofu ma na-eme ife ego wee na-asị n'ụbọchị taa ka ọganiru na nchekwado na udo na ịfụnanya ka ọ dịrị unu mgbe niile ebighị ebi ebighị ebi n'afa Chukwu Okike Abiama ọra na eze na-ege ntị unu anụgo eh, ekpere nwanne anyị nwoke kpere ka ọ mabụkwa anya bụ ekpere ọdụ eh, gwazie fa ezigbo afa gị na nke a na-etu gị afa nne gị na nna gị gụrụ gị eh,
afa nne m na nna m gbara m maka na nga onye nọ ka chi ya nọ mgbe ndị gboo na-aba afa na-abụ amụọ nwa onye na-aba afa bụ okenye jikọtara ngwuru niile ya na-aba afa onye bara m afa n'iru nne m na iru nna m bụ nna nna m bụ ọdịefe na anyị ji aka obichukwu nwa ụba dị ya ha afa ọ gụrụ m bụ o ji akụ na obi and na ụfọdụ n'anya taa na ha ga-afụzi na o ji akụzi ya na obi ọga maka na ọ na-abụ a baa nwata afa chi ya anara o ji bụ na onye nye na chi ya dị na mma na ife ahụ emere ya daalụ rinne ya gazie nwanne mmadụ ee anyị kene gị rinne ọra na eze na-ege ntị unu anụgo onu nwanne anyị nwoke ee akụ na-arata ugo ka o si wee kọwapụta ọtụtụ ihe dị iche iche na omenani igbo mana eziokwu na o nwere ife ọ na-agwabara ya agba anyị jụrụ ụmụ mmụọ one nọ na mmiri o sere anyị n'elu mmiri o kwero ịgwaba anyị ọ kpọghị ịkpọda anyị n'ime mmiri ka o si nwee mmụọ a na-achụrụ àjà ee mana ya bụ ife ga-adịba izu ụka abụọ na-abịa abịa ka anyị nachigata